o ko ten ko timinandi ale baliko tɛ diɲɛ kɔnɔ o tuma sirifula jakanso ale don k'a fɔ filɛbaga jama ye ko aw ni jɔ aw b'a fɔ ko ala ka jɔ sabati ka wuriki ka banban ka taama aw bɛ ka nko ka lase de filɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin tuma in na an bɛ wele bila nko karamɔgɔw ma ani yan dɔnbagaw walasa an ka jamana ninnu olu bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na sabula bɛɛ lajɛlen ale bɛ i ka doni de jɔrɔ ni fiɲɛba wulila ala ka an ka doni an fanga se a kɔrɔ bi kɛnɛ kanna la an ka eh, ŋana bɛ an ka kɛnɛ kan a tɔgɔ de ye ko azizɛ eh, budɛl bala tarawele karamɔgɔ i ni jɔ ala ka jɔ sabati dɔgɔkun tɛmɛnen ale de tun bɛ an ka kɛnɛ kan n'o wulikajɔ min bɛ senna a bolo walasa an ka kanw bɛ se ka don ba la an bɛ baro dabɛn o de kan ɲininkali tɔw tun ma ban an y'a kanu bi dɔgɔkun in na ka ɲininkali tɔw kɛ hali n'olu ma ban sa an ka se ka caman k'a la ɛɛ aziz an bɛ taa ni min ye mhm. an ye baro tɛmɛnen bila yɔrɔ min na an b'a ta ɲininkali min b'o kan mhm. n'o de ye k'a fɔ aw ko ko fo k'an ka kan ninnu de ta Ah, ka walikan bila an dun y'a ye k'a fɔ diɲɛ mago bɛ siyansi la n'o ye lɔnko ye a bɛ se ka baara an ka kan in na wa eh, adama yanni n bɛ kuma daminɛ mhm. n bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli senna min bonyanen don mhm. mali kɔnɔ ani mali kɔkan mhm. ka serifula ɲɛmɔgɔyaso fo kosɛbɛ ka serifukɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ sabula u ka jabaraninw b'an dɛmɛ ka kununni kɛ n b'a fo o la kosɛbɛ halisa ala k'a jabaraninso la ala k'a lataa ɲɛ i ye ɲininkali min kɛ n na maa caman bɛ kalan kɛ ka ban u tɛ fɛn ninnu kɔrɔ faamuya u b'a fɔ ko an bɛ se k'an ka kan ta ko est ce que k'an ka kan ye scientifique ye o de la ne ko n ko mɔgɔw bɛ ka ne ɲininka kanko la n ko ne tɛ kankalanna ye ne ye scientifique de ye o science de kama n y'a ye n k'a bɛ se ka kɛ kelen kan scientifique tɛ diɲɛ kɔnɔ langue scientifique tɛ langue bɛɛ ye langue scientifique ye kan fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ mhm. siyansi bɛ se ka k'a bɛɛ la o laman dɔ ye jumɛn ye mhm. irisi y'a ka kan ta a ye siyansi layɛlɛma a la mhm. k'a ka bɔnmu n'a ka fɛnw dilan awɔ kore y'a ka kan ta bɔnmu n'a ka fɛnw dilan n'a ka kan na o kɛra o fɛn kelen ninnu bɛ faransɛ la u bɛ anglais la sini b'a k'a ka kan na japon b'a k'a ka kan na laos b'a k'a ka kan na malaisie b'a k'a ka kan na rwanda b'a k'a ka kan na n ko rwanda de kɛra jamana fɔlɔ ye farafinna ka android dilan

o tɛ yan mm, o don siyansi yɛrɛ kɔrɔ mm-hmm. la détermination de la nature ka diɲɛ ɲini dɔrɔn k'a dɔn point barre siyansi banna n'i y'olu siyansi kalan lajɛ mm-hmm. o siyansi min bɛ sinsin lajɛli kan mm-hmm. science d'observation u bɛ misiw kalan an kun ka kolow kalan an kun ka adamaden farikolo kalan an kun u bɛ tɔn kalan an kun u bɛ jɛmina ɛ tɔn tɔn san seegin kalan na u bɛ tɔn kalan an kun f'u b'a fɔ k'a ɲɛ tɛ kɔmi o mana bɔ o bɛ firifiri kalan ka to bɔ eh, eh, san seegin kalanden san seegin kalanden mali ah. mɔgɔ kalannen bɛɛ y'a kɛ a bɛ bɔ yen mais hali hali misigɛndenw t'a dɔn kungo kɔnɔ ko ntɔn ɲɛ tɛ kɔmi yan ne b'o de f'i ye n ka diinɛ don an hakili ka ni kan ko ye yan o de la n'i y'an ka mɔgɔw ye ka discours kɛ kan na ah. i dabali bɛ ban ka t'a sɔrɔ u tɛ ka foyi fɔ an ka bɔ yen san kɔnɔntɔn u bɛ taa fɔ an ye ko n'i ye nɛgɛ bilennen ta ko k'a don ji la k'a bɛ suma mɛtiriw bɛɛ bɛ se k'o seereya la réaction du, du, du fer avec l'eau ah. mais mali autorité baden k'u to école la u ma se ka yen yɔrɔ faamu kilan bɛɛ taara lettre la ko n'i ye nɛgɛ bilennen bila ji la n'i ye nɛgɛ bilennen ta dɔrɔn k'a bila ji la a bɛ suma eh, eh, o de bɛ taa kalan kilasi kɔnɔntɔn kilasi kɔnɔntɔn u b'o kalan kun o mana bɔ yen u bɛ fugan kalan kun o mana bɔ yen u bɛ zira kalan kun o ti munumunu an bɛ kalan o la ten ka taa fo terminal science exacte mɔgɔ minnu ta ye dɔnko yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ ye u bɛ taa f'u ye ko n'i ye seau fa ji sigi ko ka to k'i tɛgɛ don don ji la ten ko kurukurunin bɛ bɔ ji sanfɛ o bɛ kalan kun kalo bɛ munumunu dugukolo kɛrɛfɛ cogo min na o bɛ kalan kun ou bien n'i ye juru minɛ ka to ka juru kɛtakɛta ou bien n'i ye ressort n ko ressort bɛ kalan kun université la science pure ressort ko n'i ye ressort sama k'a bɛ to ka ɲugu ɲugu ka to ka bon est ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya mais est ce que an ka denmisɛnnin san naaniw t'o dɔn wa mais n'a b'u ka kan de la u t'a faamu f'a ka na français la donc professeur y'a kalan cogo min na ale bɛna a don denmisɛnninw kun na ten n ko siyansi la k'an bɛ tile kalan tile kelen kelen mɔgɔ bɛ ka siyansi kɛ mun fɛn de siyansi leçon min yɛrɛ bɛ yen n'a bɛ mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ a bɛ f'o ma ko angilɛw k'o ma ko a lajɛ dɛ angilɛw ko remote sensing françaisw ko ko télédétection télédétection yɛrɛ tɛ français ye et puis an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛn k'an bɛ ka français kalan an bɛ ka latin ni allemand ni fɛnw de faralen ɲɔgɔn kan an bɛ k'o de kalan n'o tɛ français tɛ o tɛ yan o don télédétection na a kɔrɔ de ko yɔrɔ jan kibaru ka ka bɔ fɛn dɔ lahala kala ma yɔrɔ jan fɛ o kalan de la satellite bɛ kalan o de kɔnɔ satellite misaliya sɔrɔla min fɛ o ye kalo de ye fɔ kalo de ma ko satellite naturel i m'a ye o kalan kelen de la sunguma telefɔni bɛ na a la telefɔni kɔrɔ tele o bɛ janya de ko fɔ fɔn o bɛ mankan de ko fɔ donc telefɔni yɔrɔjan mankan television tele o bɛ janya ko fɔ vision o bɛ ɲɛnayeli ko fɔ donc yɔrɔjan filɛli o bɛ kalan science la télécommande télé o bɛ janya ko fɔ commande k'a bila i sago la i sago la k'a a a mara ah télécharger charger k'a doni télé o bɛ janya ko fɔ donc k'a doni yɔrɔ jan fɛ o de la i bɛ to yan nɔ i bɛ français dɔ ka son ta depuis Allemagne k'a lana yɛrɛ i kun télécharger télé télécharger télémédecine ne bɛ se ka n sigilen to Bamakɔ yan nɔ Gabriel Touré la ka opereli dɔ k'an sigi k'o lajɛ min bɛ ka kɛ kayi télémédecine yan o de bɛ kɛ ni connection ye a fɔ o de ma ko 5G 5G e zan b'a dɔn min bɛ ka kalan n ko science la o bɛ taa kalan kun gabakuruw sogolon sogolon don ɲɔgɔn na cogoya min na cristallographie o mana bɔ yen u b'o de ladege quoi nɛgɛw sogolon bɔn mɔbili blindé ninnu bɛ dilan ten de i ka nin mɔbiliw ɲɛfɛla pɛtɛkun n k'olu de ye science ye mais n'an bɛ ka kalan français la an b'a durusi yen nɔ yen ten an t'a dɔn an bɛ ka min kalan o de la kalan t'an fɛ yen bɔn n'i ko ko ka siyansi k'an ka kan na mɔgɔw bɛn'u jɔ an bɛna porotɔn fɔ cogo di an bɛna ɛlɛkitɔrɔn fɔ cogo di irisi bɛ siyansi kɛ a ka kan na irisi bɛ porotɔn wele de ko porotɔn a bɛ netɔrɔn wele ko netɔrɔn netɔrɔn bɛ faransɛ la faransɛ tɛ o ko latɛnw de ka kan don netɔrɔn kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ neutre funteni tɛ fɛn min na porotɔn kɔrɔ ye ko fɔlɔ min ka girin maintenant électron fɛgɛma maintenant électron de ka munumununi dɛ olu bɛ munumununi min fɔ français la a bɛ fɔ o de ma ko courir donc en courant c'est ça le courant électrique donc n'an bɛ baara kɛ an ka kan na nɛgɛw ni fɛnw bɛ kalan kun an b'o dɔn yeelen bɛ kalan kun an b'o fana dɔn donc an bɛ kɛ kodɔnnaw ye ten de o de la u b'a don mɔgɔw kun na ko fɛn o fɛn bɛ jamana développer n'i y'a sigi k'a lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ nin si tɛ hakili kelen dɔrɔn de bɛ jamana développer misali la siyantifikiw yɛrɛ de y'i sigi ka miiri k'a lajɛ tile bɛ baara kɛ cogo min na a lajɛ dɛ ka tile kɔnɔna labaara cogo ta ka jigin n'o ye k'o ladege a bɛ fɔ o de ma bi ko bombe à hydrogène o de bɛ amerikɛnw bolo u bɛ k'o kɛ k'u yɛrɛ lakana uranium min fana bɛ kɛ k'olu fɛn olu dilan o uranium baden filɛ Niger mais arme nucléaire tɛ Niger bolo. o de la n ko farafin binnen don hakili kan ɔ o siyansi la an bɛ uranium kalan lithium satellite batiri bɛ kɛ ni fɛn min ye i tɛ mɔgɔ ye ka taa essence kɛ satellite kɔnɔ sanfɛ ayi ayi ayi ɔ mais n ko lithium ninnu de bɛ kɛ satellite batiri o lithium baden filɛ nin ye buguni bugunikaw yɛrɛ fanba t'a dɔn o bɛ kɛ ka min kɛ parce que kalan t'anw fɛ yen kankalan de b'anw fɛ yen bɔn ninnu preuve kankalanna tɛ se k'o jira mɔgɔ min ka baara ye kan dɔrɔn ye grammaire ou bien histoire géo o tɛ se k'o yɔrɔ preuve yira mɔgɔ min ka baara ye kiri ye o tɛ se ka nin yɔrɔ preuve yira fo maa min ka baara ye siyansi ye o fana ka na k'i fara olu mɔgɔw kan k'a tiɲɛ yira i ɲɛ bɛ ko kɛcogo la o de la ne nana n ko walasa an ka taa f'an ka na ni kan ye jamanaden fanba bɛ kɛ maaw la an bɛ kunnafoni min fɔ jamanaden fanba b'a faamuya o la an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o la an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ fɛ ka taa joona i bɛ taa i kelen nka n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan aw bɛ taa aw caman i ɲɛ bɛ ko la kumakan min filɛ nin ni ne bɛ k'a fɔ nin ye ten nin kumakan in teliya o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan n ko yelen ka teliya kalannen don yelen n'i ye tɔrɔsi mɛnɛ a bɛ mɛtiri miliyɔn kɛmɛ saba de boli misɛn danga kelen kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko seconde walima filan a bɛ mɛtiri miliyɔn kɛmɛ saba a b'o de boli seconde kelen kɔnɔna na hmm. yelen b'o de boli kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bon ni uranium cira o funteni bɛ taa ni yelen ka teliya sigiyɔrɔma fila de a siɲɛ fila quoi han ni uranium cira quoi eh. et puis n'a cira u bɛ pɛrɛnpɛrɛnni min kɛ o bɛ kɛ waati minnu kɔnɔ f'olu ma ko période o de la ni uranium cira yɔrɔ la a bɛ se ka san caman kɛ a kɔlɔlɔ bɛ yen nɔ o kalan bɛɛ bɛ mali kɔnɔ yan nɔ mais mali ma se k'a kɛ foyi ye parce que an bɛ k'a kan de kalan k'a durusi n'an kalan kun ye an ka tubabukan de mɛn ka se ka an hakili fɔ a la an hakilina fɔ a la ne sen tɔgɔ ye nin ye ne kunkolo tɔgɔ ye nin n'i nana mathématique la o tɛ damadɔn yan jate mhm. kafoli ka duuru kafo duuru la o tɛ tan yan ka siyɛ tan fara siyɛ tan kan o tɛ siyɛ mugan yan o ye kafoli bannen dɔbɔli mhm. ka duuru k'o dɔgɔya ni fila ye a tɔ ye saba ye mhm. tan k'o dɔgɔya ni wolonwula ye o fana tɔ tɛ saba ye o mana bɔ sigiyɔrɔma bɛ yen mhm. wɔɔrɔ sigiyɔrɔma wɔɔrɔ tɛ bi saba ni wɔɔrɔ duuru sigiyɔrɔma duuru mhm. tɛ mugan duuru ya bon duuru sigiyɔrɔma duuru de kɔrɔ ye ko duuru siɲɛ fila cinq à la puissance deux mais o ye mathématique k'an bolo jinɛya ko ye ka t'a sɔrɔ mathématique ye scientifique ka kan de ye mati ye kan de ye mhm. u bɛ mati la u bɛ leçon dɔ k'an kun ko dérivé dérivé ye jumɛn ye misaliya ni ne ye e den ye ne tɛ e

u b'olu k'an kun k'a daminɛ kelen ka taa fila la u b'olu k'an kun furancɛ datugulen intervalle fermé furancɛ dayɛlɛlen intervalle ouvert mhm. furancɛ min kɛrɛ datugulen don numan fɛ mhm. intervalle semi fermé à gauche min kɛrɛ datugulen don kinin fɛ mhm. intervalle semi fermé à droite o bɛ k'an kun kilasi tan kilasi tan u bɛ t'a fɔ an ye kelen fila saba naani duuru an b'a da an bɛ bɔ kelen na an bɛ taa duuru la an b'a datugu donc an bɛna baara kɛ n'olu dɔrɔn de mais est-ce an b'a dɔn an bɛ ka min kalan bon n'i ma don ekɔli kɔnɔ sisan ka nin dayɛlɛ sisan k'a jira mɔgɔw la jama t'a faamu ayi o de la n bɛ segin a kan tuguni yecogo ɲuman tɛ sɔrɔ dibila mɔgɔ la fo n'ala y'i dɛmɛ tiɲɛ don Ah, ne ye nakɔrɔba yan daminɛ i yecogo ɲuman k'a fɔ ko dibila mɔgɔ eh, cɛ i cɛ ka ɲi dibi i cɛ ka ɲi dibi ba bɛ e bɛ dibi la mɔgɔ b'a fɔ k'e cɛ ka ɲi o ma deli k'e ye kɛcogo foyi t'o la i ɲɛ b'a la mhm. o mana bɔ yen mhm. médecine mhm. e la dɔw b'a fɔ ko médecine fɛnw ko n'an ka kan bɛ kalan k'an ka kan na ko an kɔni tɛ se n'an kɔni sera médecine ma o y'an jɔlen ye ko dɔw ko médecine yɔrɔ mɔgɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen k'olu bɛ se ka fɔ français la k'o tɛ se ka fɔ bamanankan na ne ko n k'o tuma n ko o yɔrɔ bɛ français o dɔrɔn de la médecine na o bɛ kunkolokolo kalan kunkolokolo bon o bɛ kalan depuis huitième a bɛ fɔ o de ma ko crâne maintenant denmisɛnninw bɛ su ban ka to k'olu fɛn olu tɔgɔw durusi durusi yanni dugu ka jɛ e, lampadaire kɔrɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko médecine kalan ka gɛlɛn médecine na u bɛ min wele ko pédiatrie n ko pédiatrie ye latinw ka kan de kɔrɔ foyi tɛ pédiatrie la dɔrɔn ko den ka kɛnɛya ee den ka kɛnɛya pédiatrie kɔrɔ o de mais an man k'an yɛrɛ nɛgɛn bon ni nin taara di la u bɛna'a fɔ an ɲɛna misala la ko kolotuguda na ko kolotuguda ye kolo fila ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ ye walasa ka se ka kuru ka foni kɛ a définition banna articulation c'est le point de rencontre des deux os euh, voilà pour que ka se ka fɛngɛ kɛ c'est fini maintenant kɔlɔlɔ minnu bɛ se k'a sɔrɔ les accidents de, des articulations uh -huh. u b'olu fɔ an ye n'o mana bɔ an bɛ an bɛ bu kalan muscle maintenant ko ni e sera ka o yɔrɔ ninnu fɔ tubabukan na k'e bɛ se ka kɛ jamana marabaga dɔ ye o de la ne ko jamana mara école tɛ yen. tiɲɛ don militaires tɛ se ka nin yɔrɔ preuve jira parce que militaires yɛrɛ t'u ka minɛnw dilan. o ye tiɲɛ. scientifiques de bɛ militaires ka minɛn dilan. o de la siɲɛ dɔ la n ye rangers pointure tacogo jira. Militaire t'o dɔn hali ko min rangers lacet samara in juru fila ye kelen ta olu t'o dɔn a la u ka tenue kolo gɛlɛyacogo u t'o dɔn a bɛ fɔ o ma ko condensed theoretical physics militaire bɛ bulon juru min na e ko la militaire t'o dila e a bɛ fɔ o ma fana ko théorie des cordes donc o fana bɛ theoretical physics la theoretical physics ye domaine de ye ale de bɛ maths ni fɛn ninnu domaine ninnu caman dila olu de mɔgɔw sera ka diɲɛ révolutionner Albert Einstein min tɔgɔ bɛ fɔ o tun y'o de ye mɔgɔ min tɔgɔ filɛ bɛɛ ka compteur kan nin ye ampère n ko ampère ye mɔgɔ tɔgɔ de ye ee n ko ampère ye mɔgɔ tɔgɔ de ye o de filɛ compteur kan cinq ampère dɛ dix ampère parce que ale de sera ka courant hakɛya jate misala n'i ye ford ta mɔbili dɔ bɛ ko ford ɔ n ko mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye so bɔ yen nɔ ka moteur don so nɔ la so wotoro la a bɛ fɔ o tigi de ma ko henry ford donc o ye henry bɔ yen k'a kɛ ford ye maintenant ni soden kelen n'o tun bɛ se ka fɛn min boli ɔ ni moteur den kelen bɛ se k'o doni kelen sama fɔ ko moteur den kelen fanga ni o so fanga bɛɛ kelen cheval vapeur trois chevaux quatre chevaux a kɔrɔ t'o de ye wa an bɛ ka fɛnw de segu min n'a fɔ an bɛ kuranɛ kalan de la qu e kalan la cogo dɔrɔn voilà nin fɔ nɔfɛ dɔrɔn nɔfɛ a banna an bɛ taa fo université an bɛ tila ka taa sigi tamasiyɛnw kan kafoliw ni dɔbɔliw ni sigiyɔrɔmaliw an bɛ taa an si bɛɛ kɛ k'olu kalan an bɛ tila u bɛ diplôme d'an ma k'an nana so n'u b'a fɔ an ye université la ko n'i ye ji kɛ misali la kɔgɔ kan ka to k'o lamaga a bɛ yeelen olu fɛn ninnu ayi k'a t'o fɔ université la ko n'i ye ji kɛ kɔgɔ kan k'a bɛ yeelen eh, mais n'i ye ji k'a kan ka to k'a lamaga a bɛ yeelen k'a t'o fɔ aw ye yen wa mais o bɛ fɔ an ye université la kɛ u bɛ taa a fɔ an ye nin filɛ ah, telefɔni n y'a ta tantôt température fɔlɔ min b'a la ah. funteni fɔlɔ min b'a farikolo la ah. o ye température fɔlɔ ye n b'a bila tasuma na a bɛ kɛ cogo di a bɛ kalaya n'a kalayala a bɛ funteni hakɛya dɔ de minɛ funteni hakɛya de bɛ wele ko quantité de chaleur ni telefɔni ye funteni hakɛya min minɛ walasa ka kalaya o de ye quantité de chaleur ye o bɛ kalan domaine min na a fɔra o ma ko thermodynamie thermo o bɛ funteni kofɔ dynamique ka se ka fɛnw b'u nɔ la thermodynamie bien moteur ninnu ni eh, essence ninnu ni essence sugu bɛ jeni tantôt carburant eh, eh, eh essence bɛ jeni tantôt gasoil bɛ jeni nin cogoya in de la u b'olu bɛɛ kalan kumakanlama de école la an b'a durusi walasa n'an nana sigi ne ko bɛ kuma ne b'a fɔ non e ye juriste de moi je suis mathématicien je suis physicien o de la mɔgɔ kalannen sugu fila de bɛ farafinna maa minnu bɛ kalan kɛ ka na dibilafɛnw kɛ kɛnɛmafɛnw ye olu ye ka mɔ yeelen don mɔgɔw kun na o bɛ yen ani maa minnu bɛ kalan ka n'u ka kalan waso jira u bɛ farafinna o de ka ca o ka ca jamana la minnu tɛ baara kɛ n'u ka kan parce que olu ta da in dɔrɔn n'i ye kan dɔrɔn k'i kɛra maa kalannen dɔn u bɛ jamana kalifa i la n'i dun ye mali lajɛ maa fɛn fɛn bla ka tubabukan don a kun jamana kalifala fɛn fana tila k'a bɛɛ gɛn k'a minɛ bɛɛ la cɛ cɛ bugɔra école la ka tubabukan don a kun na jamana a bɛɛ dɛsɛra parce que u y'a durusi dɔrɔn u y'a durusi de u t'a dɔn u bɛ ka min kalan mais n'u bɛ furu kalan kun huitième na furu ko furu ye ko ka cɛ ni muso di ɲɔgɔn ma ala yɛrɛ n bɛ leçon da leçon f'i ye classe mais a bɛ kɛ la kalama ne ma fi ko tasira tan na ko cɛ ni muso di ɲɔgɔn ma sariya kan k'o de ye furu ye ko furu sirili dulonnen don min na ko furuden cɛman si kan k'a daminɛ mugan ni kelen ka yɛlɛ musoman ta kan k'a daminɛ tan ni segin ka yɛlɛ furuden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan ka na ni seere o la maire min b'aw ka furu siri o y'aw di ɲɔgɔn ma ko furu suguya ka ca denmisɛnnin b'o dɔn ka sɔrɔ a ma taa kalan hali mɔgɔ dɔw b'a fɔ muso b'a fɔ ko n tɛ polygamie fɛ muso tɛ polygamie kɔrɔ cɛ tɛ polygamie kɔrɔ dɔn n'a bɛ fɔ mariage de ma grɛkiw ka kan na ko gamme maintenant poly kɔrɔ ye ko camanba o de la mathématique la y a polynôme monôme camanba donc polygamie furu caman ko furu caman ye cɛ kelen ka muso caman furu mono o kɔrɔ ye den kelen latinw ka kan na mono donc Monogamie furu kelen o kɔrɔ ye cɛ kelen ka furu kelen kɛ maintenant andré a bɛ fɔ cɛ de ma gɛrɛki la tugun ko andré maintenant poly andré cɛ caman donc muso kelen ka to cɛ caman bolo o tɛ bɛn an ka tabiya la o mana bɔ yan mono andré o kɔrɔ ye muso kelen ka to ni cɛ kelen mhm. bon u t'o yɔrɔ yɛrɛ o t'a la yɛrɛ bon o mariage siri cogo min filɛ o ye mairie ta ye mhm. mais i bɛ taa ni woro ye woro bɛ minɛ tan a bɛ minɛ tan furusira bɛ tagama tan o t'a la parce que o ye anw ta ye o si tɛ ka kun o y'an ta ye an ta tɛ jate o de la n'i bɛ mɔgɔ min ka kan kalan kɛ mɔgɔ min ka kan na i b'a tigi ka miirina kalan o ye diyagoya de ye o misali filɛ nin ye hali diinɛ la mɔgɔ minnu ye kalan kɛ Koweït ani minnu ye kalan kɛ eh, eh, Maroc eh, ninnu u ka hali fini don cogow tɛ kelen ye wa hali u ka diinɛ ɲɛfɔ cogo tɛ kelen ye e m'a ye an b'an disi gosi ni forokiya don ye ka taa sɔrɔ arabuw bɛ forokiya don ka taa wulukurusi kɛ n'a ye awɔ parce que taasira t'an na n'anw ye min ye k'a bɔra kɔkan dɔrɔn an fɛ k'o de ka ɲi sinsinnan t'an na o de la mali autoritéw farafinna tilebin bolo autoritéw mhm. taasira t'u la bon ni mali ye i to a yɛrɛ ma don o don ka sɔn dɔrɔn k'a ka kan don constitution na a bɛ farafinna bɛɛ tila mais autorité yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ se k'o kɛ Haidara mhm. foli b'a ye kosɛbɛ mhm. bonya b'a yɔrɔ a b'a ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ kan jumɛn na bamanankan a ma diɲɛ jamanabaw bɛɛ yaala n'a ye jamana tɛ mali artiste ba jumɛn bɛ yen k'i bɛ i ka dɔnkili da anglais la u b'a da an ka kan de la adamaden bɛ développer i sugu de la i mana kamifan don siyɛ kɔrɔ cogo o cogo n'a y'a tɔtɔ a tɛ siyɛ kasikan kɛ a bɛ kami kasi de kɛ ah, mais k'a sɔrɔ sɛ ye buguli min k'a kan ka waati jan kɛ sɛ yɛrɛ de y'a kɛ a kɛra kami ye ah. mais a tɛ sɛ ka kan fɔ parce que a sun tɛ sɛya ye a ba dun ye sɛ ye mais a tɛ sɔn ɛɛ a tɛ sɔn dɛ o de la an mana mɛn français kɔrɔ cogo o cogo ah. an tɛ k'a ye an bɛ ka tile kɛ an yɛrɛ la donc bɛɛ wuli tuma de y'i ka sɔgɔmada ye an k'an ka kan in ta an ka taa quoi a banna Azizi mhm. ko tuma banna k'a sɔrɔ an ka ɲininkali kelen yɛrɛ dɔrɔn an kun b'o de kan ta o la an bɛ a fɔ sa ko bi ta bɛ jɔ yan nɔ kɔrɔfɔ laban an ka sigi in na ani foli b'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa u ka ja ninnu cari tele ko don an bɛ tuma ko faamuya a kuma bɛɛ t'i ban fɔlɔ u ka ja ninnu cari a ka an ka ɲɔgɔn lakunun n'a ye an k'an ka jamana falen an ka taa u ka jamana gɛlɛya lamɛnni dabila denmisɛnninw ka politiki kɔrɔ ninnu lamɛnni dabila a tɛ jamana jɔ n'a tun bɛ jamana jɔ an tun tɛ san bi wɔɔrɔ ni fila kɛ ka tila ka mali kura ko kuma fɔ c'est que o kɔrɔ ye mali tun man ɲi o tiɲɛ voilà Azizi an bɛ e yɛrɛ fo k'i barikada eh, ka an ka eh, wulikajɔ walasa an ka se ka ɲɔgɔn ye eh, ne ni Azizi ka se ka ɲɔgɔn ye Maɲanba Samake an b'ale yɛrɛ fɛnɛ fo k'a barikada nin waati in na a bɛ janjo kɔnɔna na an bɛ a fo k'a barikada k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma ni Ala ma basi kɛ Azizi waati wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ telesirifila la yan nɔ wulikajɔ bɛɛ kun y'o de ye Nko ka jɛmukan jɛmukan o jɛmukan bɛ kɛ telesiri fila kɔnɔnɔ a bɛɛ kun ye de walasa an ka kanw olu bɛ se ka ta cogoya min na kuma fila foyi t'a la an bɛna ɲɛfɔli fɛn o fɛn kɛ a mana munumunu cogo cogo a kun y'o de ye o tuma an bɛ a fɔ ko eh, nin de kɛra aw ɲɛ ni aw tulo garijɛgɛ ye bi an b'a fɔ ko ala ka sigili wɛrɛ yira an na aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛn tuma duman wɛrɛ